okele afụna ya afụ yiri afụnarị afụ ala bekee hmm? e, e, e, e wuru jopondek ya wuru abeke jopondek ga afụ ya afụ ebe ekwela osetọbaga osikwa osetọbaga ụmụnne m a na amara sha wụ m onye oriri ihe eri eri ji ama m mma ahụ ejikwa m ihe eri eri eme nwanne ụfọdụ sha agụụ ahụ ga-agụgbu m na uk ebe ama ha ga-ahụ nkwobi ma ọ ụgba kpa uuu ekwuona m nnọọ achọala m ebe eji ere nkwobi na ụgba obi mụmụ gwa gị ma ntị m akọọla gị anọkwa nnọọ m nwanne m nwoke akpọ m si enyi ele ebe ị nọ fụ anyị jeje mega aka ọnụ na m ya si ngwa anyị jee McDonald's na ebe anyị jee KFC na ebe si enyi ahụ ọ dịkwa gị ele ụdị mkparị dị ihe ahụ ị chọrọ ịbịa nye m ka ị ga-enye m richa ya echi ma zarị abụọla apọmpụrụ apọmpụ shia nna bịa anyị chọmakwa African store anyị abịa bịa searchma online searchma online chineke eme ebere anyị achọ aki ma anyị jiri wee gaa ihe anyị hụrụ amasị anyị anyị asị ya nyegodo anyị mmee anyị ji kpọdagodo grasị anyị anyị ji kụjuo injin anyị o jeela ajịjị wụ amme anyị agwa ya shi ihe anyị chọrọ non alcoholic Heineken na non alcoholic stout achiche anya ha ma kpochia mgbagharama anyị ṅụọ ya n'ọnọdụ ọgwụ ọnọdụ ọgwụ ụkwara 760 m and b nga ahụ ka nwanne m nwoke ịnọkwa nyoo ya nyoo ya shi anyway anyị aga na-eba nna m ọgụ anyị abịala wa anyị abịala ya egwu unye ọnụ ya shi ee aka ewu Nigerian standard ma abịbịa nyega anyị akwụkwọ shi anyị maranụ ihe niile wa nwere eri eri ịnọ nga rie agba akasa ofe egwusi ofe ọha ofe ọkwụrụ ofe olugbu shia olu eriga nnọọ m dịka ahụ eriga ụyọ chief omeziri ibe na ala ụlọ ya ji ya saga m ahụ ma akpakwala nkwobi ịgụga m kemeshi shi ya biko nyenụ m nkwobi na ụgba ya shikwanụ wa nye ya abacha na ihe ndị ọzọ si ya shia aa ma mana ihe emega abacha adaa na gbuwa abụọ mba eluru elu ya si aka ahụ wụ ya ngwa nyenụ m ihe m ji eri ya nna m wewu ala ya fork na mma na ngaji si hụ ji ịkpa m abacha ma chigbuo onwe m ọchị lekwala abacha ọma mara mma ewere onions ghaa ya elu nga ndị mmụọ ozi werela nnọọ ngozi aghaga elu ụwa ya shi hụ na abacha ọ gụọ na m shi kemgbe ya hụ ji bịa London na ya ha ahụ bụ uduru ihe mbụ shi palliative ndị nsọ chineke kpọghara m obodo ahụ emeela shi lenụ Heineken ihe ahụ ṅụga kemeshi ahụ mmee ndị ọcha ndị ọcha mana lee ka ugbula ka obi ahụ eruola ya ala mgba nkala nke abụọ ya chịrị ngaji chịrị fork ejikwa m ọga shi wewu ala mmiri ya ji akwọ aka nna onye ọbụla manụ kpa o si eri ke ya mgbukpụ ọnụ ọ na-egbukpụ ya kpaa ya si chineke mee ahụ eme nnọọ abacha mma ka ukwu mụnwụ mma bringa eji agwọọla m chọọnọ na mega nnọọ gị bringam bringam ngwa rima ihe gị ma m chemakwanụ ke m anọrọ na-ele ya eyokwa na-asụ asụ ma ma akparịla anya eo nwa agbọghọ bịa para nnọọ ke m etie ololo olo eo ma efufe isi chịa chịa ma ilekwana anya ha ya chi akwala m ngaji na fọk ya olu ma jụọ ya hụ ọ rịkwa dip ọwa elu elu ya chi ahụ bara ime cha mgbawa ọla mmiri m eji akwọ aka n'ihi na anyị ejiri ejila ngaji na fọkụ akpa nkwọbi ebe ka anyị ọ gị kwọọ aka gaa kpajie ya ma achọ onye ga-ịrụ ụdara ya raa ya dịdarada ma bịa pali ya nyekwa chineke ekele na otuto gosikwa ya ụmụazụ m shi onye ọbụla bịa manụ ka aja mụ na unu bụrụ ihe ga-asọ chukwu naranụ nke a rienụ ya otu aka ahụ kwa ma bịa afa nna paliekwa iko mmanya nyekwa chineke ekele na otuto nyekwa onye ọbụla nọ nga ahụ shi ya bịanụ ka aja mụ na unu bụrụ ihe ga-asọ chukwu ma egbukpụkwa ya ọnụ bịa hịọchakwa ya kpa ahụ ndị nsọ ibe m eshikwa eme ya ndị kwụsikwara ike na grasia ibe m shi ya ngwa bịa ṅụrụkwanụ m enyekwa chineke ekele na otuto ma m echelọra mmiri ọkụ ahụ a mmiri m ebugodu ụzọ gbuye ọnụ si mara eo ha akpọ mere eme ya eme nnọọ m anọ m ụyọ etiwe egwu bongo nwoke gaala anyị nga ahụ ị gaela paazie mmiri shia nwaanyị lawoo nja echewo oyi eche ma akwọọ n'aka kwọzichaa aka m ama bịa ji nnọọ nwayọọ lee onions ndị pushi je ya one side ihi na gị kpacha ihe ekpe onions elu ya gị na-afụ ọnụ gị eshi nonsense nonsense gị jụọ onye ọcha are you alright innit ya sị gị no I'm not alright your mouth is making me uncomfortable ma eji nwayọọ adanlodu ihe m eri ihe m ya sị afụkwala ya fa afụkwala ya vọ dọkta Agnes nwa mma shi enyi ya afụ mmiri na ha emegị ya were aka ma ị ga akị shi enyi ya stọpụ ọkwa datin achọ ọkwa mmekpa ụsọ ọ dị ka ịchọwala enwughị ya na ịlụ ụdị mkparị dị ihe a nna ma abịa bịa danlodu ma ihe m were aka onye ọla ele m si nna ị dịkwa speshal ị dịkwa pọsịbụl oshi ọ gbasakwa n'ọba ka o buru kọba jee ọ wụ gị nyụma shigaghachi ma mepụrụ huke ya wụye ya ọnụ ọwa nwa ọnụ na omemme gwuru ejila adọla ọgụ hai kpaa ka m ji nnọọ because nkwobi agụọla m agụ ivuru ndị mma na-eji ya si anyị lee n'ukpu isi enwe nkwobi ebe nọkwa kpa m na-eri m aṅụkwa mma iji na-apịatu ya lee kpa o si nnọọ vụọ ka ya uvunwe uvunwe mmiri mana ha emega o richaa na ya otu aka ahụ kwa ma erichaa ke m eo shia chineke london here i come Only you waka come.